Tá tú ag éisteacht leis na GaelGals ar Raidió Rí-Rá.
Dia dhaoibh gach duine, anocht ar an podchraoladh beimid ag phlé Taylor Swift agus an albam nua atá aici, chomh maith le cuimhní agus smaointí eile atá againn fúithi. Liomsa inniu tá. Alswyn.
Agus Róisín. Agus is mise Aoife. So cailíní, cé smaointe atá againn faoin albam nua Fearless atá ag Taylor faoi láthair? Bhuel, ar dtús tá mé just ag iarraidh, like, tá brón an domhain orm d'éinne atá ag éisteacht, beidh tú ag éisteacht le fangirls mór anseo. Bhíomar chomh, bhuel, bhí mé fhéin chomh sceitimíneach le labhairt faoi mar tá, más rud é go bhfuil aithne ag aon duine orm, Tá 'fhios acu gur Swiftie go smior mé ó bhí mé like cúig déag so sin deich mbliana agus bhí mé an-sceitimíneach le labhairt fúithi inniu. Déarfainn gurb í like ise an ceoltóir an t-amhránaí is fearr liom riamh ar domhan ina iomláine. So is ar ndóigh is breá liom í, like aon rud a chuireann sí amach, is cuma liom cén genre atá ann. bím gafa léi. aon rud. So bhí mé chomh sceitimíneach sin le Fearless, Taylor's Version a chloisteáil. Agus céard fútsa Róisín?
'Fhios agat fhéin ach níor cheap mé go mbeadh mé ag éisteacht leis an oiread is atá mé, cheap mé ok d'éist mé leis uair amháin ach tá mé ar ais a bheith i mo dhéagóir just ag éisteacht leis agus You Belong With Me buail anseo ná is ceart, just cuimhním ar na buachaillí seafóideach, bhíodh mé ag casadh an t-amhrán sin ag rá oh you belong with me agus anois tá mé ag cuimhneamh cé hiad na buachaillí sin. Tá sé go deas freisin go bhfuil deis ag Taylor dhul ar ais agus dhul thríd na mothúcháin a bhí aici ag an am sin agus tá sí níos sine anois, tá sí i gcaidreamh atá i bhfad níos sláintiúil Agus tá an oiread rudaí deasa ag tarlú mar gheall ar an albam úr nó sean seo. Agus freisin, tá na traiceanna sa bhreis ann freisin, ní raibh againn roimhe seo, so na hamhráin ón vault, an-deas, an-sásta leob. Maím go ndearn sí sár-jab, caithfidh mé a rá, tá mé an-sásta agus tá mé ag éisteacht leis, sin comhartha maith, is albam iontach é arís agus tá sár-jab déanta aici a chur le chéile arís. Yeah, cheap mé gurbh albam iontach é ar an chéad dul síos ach thaitin sé go mór mór liom anois agus tá na amhráin nua iontach aici freisin. Ach tá sé suimiúil ag cloisteáil cé chomh aibí is atá a glór anois freisin i gcomparáid leis an sean-albam. Sin an rud a thaitin go mór liomsa ná go bhfuil tú in ann an difríocht a aithint ina guth, tá sí chomh aibí anois agus is is breá liom é just samhlaigh like muna taithníonn Taylor leat just samhlaigh an ceoltóir is fearr leat agus má más rud a ndéanann siad athaifead ar an like an album is fearr leat ó le nó an céad album go chuir siad amach like samhlaigh cé chomh speisialta is a bheidh sé sin like sin é just an cineál mothúchán atá agam faoi Ní, ní faigheann tú an deis sin riamh, seachas má, más rud é go casann siad é ag ceolchoirm. Like, ní faigheann tú an deis na hamhráin a chloisteáil arís agus cineál guth níos aibí ag an duine. So, that's just class. Agus tá sí th'éis an oiread sin a fhoghlaim faoin próiseas freisin ó shoin, tá scileanna nua aici agus Tá tuiscint níos fearr aici ar a glór mar uirlis agus tá sí in ann tuiscint cén chaoi a n-oibríonn rudaí sa stiúideo agus an eagarthóireacht agus tá sí like so tá sé go deas go bhfuil Taylor a bhí níos óige ach go bhfuil Taylor tá níos mó tuiscint aici ar próiseas in ann a dhul thríd agus rá Seo é atá uaim. Agus dúirt sí go raibh sé an-tábhachtach di, go raibh sí soiléir go raibh sé cosúil leis an bunchóip a bhí ann den albam. Ní raibh sí ag iarraidh leagan eile a dhéanamh, you know, is a dhéanamh den albam céanna. Measaim go bhfuil sé sin an-tábhachtach mar gheall ar an scéal iomlán a tháinig amach faoi seo roimhe. Tá sé tábhachtach di go bhfuil sé. an-chosúil leis agus mar a déarfá true to an chéad albam a bhí aici. Yeah, ceapaim go bhfuil sé sin an-tábhachtach freisin mar Taylor's Version atá ar an t-albam seo agus tá sé an-cosúil leis an seancheann ach tá difríochtaí seo chomh beag bídeach ach chomh suimiúil agus tábhachtach freisin. Ceapaim go raibh sé thar a bheith greannmhar mar nuair a smaoiním siar go 2008 anois agus an dráma a bhí ag chuile amhrán ar an albam sin agus an ceann Hello Mister Perfectly Fine, an ceann nua atá aici anois, agus ag an am like tá sé scríobhta faoi Joe Jonas ach just tá cúpla de na focail like you know in your fine pressed suit ceapaim gurb é sin é agus ag féachaint siar ar Joe Jonas 2008 you're like mm. Taylor ndáiríre like ach is breá liom go like joke ollmhór é anois mar like is daoine fásta iad go léir agus níl an dráma drámaíocht sin fós ag gabháil leo. Is maith liomsa san amhrán sin freisin tá an líne ann Mister casually cruel mar tá sé sin in úsáid aici níos deireanaí freisin so tá sé go like bhuel b'fhéidir nach bhfuil sé chomh cool ach bíonn línte ar intinn ag Taylor agus scríobhann sí síos ar a fón iad agus bíonn siad ar intinn aici ag go mbeadh siad go deas in amhrán eicínt, níl fhios aici cén amhrán, so is léir gur líne é sin a thaitnigh go mór léi agus mar gheall nach raibh deis aici a chur leis an albam bhí deis aici a chur le amhrán níos deireanaí ach anois tá sé tagtha amach mar gheall go na hamhráin seo ón vault eisithe go bhfuil muid in ann feiceáil ar an turas a bhí aici cur na hamhráin seo le chéile. Nuair a smaoinímse faoi arís tá sé chomh speisialta go raibh sí théis teacht ar amhrán nár chuir sí amach ag an am ach bhí scríofa ag an am agus go bhfuil siad ann sa domhan anois agus is breá liom an ceann sin faoi Joe Jonas mar it's just breá liom go bhfuil like tá Joe Jonas pósta anois bhí mé Oh, just, meme, a meme.
like I just tá sé chomh greannmhar like ar dtús right so tá Joe Jonas pósta le Sophie Turner agus is bean ard fionn í agus tá Taylor ag dul amach le fear darb ainm Joe and I just think go bhfuil sé sin gas

Yeah, déarfainn go mbeidh an-chuid daoine ag cur an cheiste sin mar ní minic, bhuel, níor chuala mé aon cheoltóir eile á dhéanamh seo. So is cineál ar bhonn dlíthiúil a bhfuil sé seo ar siúl aici. So basically, nuair a bhí sí mar dhéagóir, shínigh sí leis an lipéad Big Machine Records agus bhí sí mar cheann de na chéad amhráin a bhí sínithe leis an lipéad sin, lipéad úr nua de cheol tíre a bhí ann agus ba le Scott Borchetta é. Caithfidh mé a rá, i mo thuairim umhal, gur ise a chuir go mór leis an lipéad sin, like, she made that label. Chuir sí an méid sin airgid isteach sa chuntas bainc s'acu mar bhí sí. ag cur like albam cosúil le Fearless agus Speak Now amach ag díol like na milliún dlúthdhioscaí. So thar na blianta bhí sí leo go dtí like 2018 nó 2019, ceapaim gur 2019 a bhí ann, agus eh mar gheall go raibh sí théis like conradh a shíniú leo don méid sin ama agus nuair a tháinig sé le athnuachan a dhéanamh ar an gconradh sin bhí cineál deacrachtaí agus fadhbanna ann so d'fhág sí agus níl sí leo a thuilleadh ach an fadhb atá ann anois ná gur thosaigh cineál dráma ar líne, ní bhíonn sí i bhfad ón dráma, agus chuir sí rud éigin amach ag rá gur dhíol Scott Borchetta, a bhí le Big Machine Records, dhíol sé a masters nó an cineál bun-leagan na. de na hamhráin den albam gur scríobh sí suas go dtí an pointe sin so Taylor Swift Fearless, Speak Now, Red 1989 agus Reputation so na halbaim sin ar fad bhí siad díolta go dtí comhlacht níos mó agus tá Scooter Braun mar chuid den chomhlacht sin agus is cineál nemesis iad Taylor agus Scooter Braun. Tá muna bhfuil 'fhios ag daoine tá Scooter Braun mar bhainisteoir ar Justin Bieber, Ariana Grande agus Demi Lovato. Ach is léir go bhfuil an-chuid airgid ag an bhfear seo, so tá sé théis a cineál backlog a cheannach. So cosúil le más rud é go bhfuil sé cloiste ag daoine um, like masters ó na Beatles tá siad ceannaithe ag daoine thar na blianta agus stuff mar sin, so cineál like mar an gcéanna. So go bunúsach dúirt sí nach raibh an deis aici a ceol féin a cheannach agus ansin kind of thosaigh sí cogadh leo ag agus le Scooter Braun agus ach go háirithe mar gheall gur eisean a cheannaigh na halbaim a scríobh ise. So an rud gur shocraigh sí a dhéanamh ná Mar gheall nach bhfuil an deis aici go fóill iad a cheannach í fhéin mar níl siadsan ah, I think gur actually gur dhíol siad ar aghaidh go dtí comhlacht eile é, Shamrock rud Yeah, éigin, is cuimhin liom é, yeah, solely because it was like Shamrock ach dúirt sí go mbeadh fós baint ag Scooter leis so she was like I'm having none of it. So sin an fáth go bhfuil sí ag déanamh ath-thaifead ar na halbaim sin mar ansin beidh níos mó smacht aici ar cathain a úsáidtear an ceol sin so má tá aon duine ag iarraidh an ceol ó na cúig I think it's like an sé albam sin in aon chlár teilifíse nó aon scannán nó aon rud mar sin is ise a cineál an tugann an ceadúnas agus anois beidh sí ag rá ok is féidir leat You Belong With Me a úsáid ach mo leagan atá ann. So níl tú chun an sean leagan ó 2008 a úsáid, caithfidh tú mo leagan a úsáid. So basically tá sí ag laghdú an cineál luach atá leis na sean albaim. leis an ceol nua a thaifead. So it's all like cúrsaí dlí. Bhfuil 'fhios agat, a Shéain, ní hé seo an chéad uair atá seo tarlaithe, so tá's agaibhse an ceoltóir Jojo, an t-amhrán Leave, Get Out agus Too Little Too Late, tharla sé seo dise freisin, so Bhí sí le dream darb ainm Blackground Records agus ní raibh siad sásta ceol nua a thabhairt amach agus ansin ar deireadh dhún an eagraíocht agus bhí an dá albam a bhí aici leo, so bhí JoJo agus bhí The High Road aici leo, ní raibh siad ar fáil in aon áit agus rinne sí ath-thaifead air, seo b'fhéidir cúig bliana ó shin thart ansin so ní hé seo an chéad uair agus tá mé cinnte nach é an uair deireanach mar tá sé seo ag tarlú arís agus arís eile go ceoltóirí mar abair Jojo, bhí sí 12 nó 13 nuair a shínigh sí le Blackground Records agus tá sé sin craiceáilte, ní cheart go mbeadh tú i gconradh agus tú chomh hóg sin agus Mothaím gur cuireadh tús leis an rud seo ach mothaím go mbeidh go leor daoine ag iarraidh bheith ag glacadh seilbh ar an ealaín atá siad théis chur amach ach tá sé ceangailte suas mar a dúirt tú i cúrsaí dlí agus chuile shórt mar sin so mothaím go bhfuil sé go deas go bhfuil, bhuel níl sé go deas gur tharla sé ach tá sé go deas go bhfuil duine chomh mór le Taylor tabhairt ardán go rud mar seo go bhfuil deis a'd do ealaín féin cineál más rud é dar ndóigh scríobh Taylor rud so tá sé difriúil ach tá deis aici í a athchruthú í fhéin agus mothaím go bhfuil sé sin ina teachtaireacht tábhachtach. Yeah tá sé sin chomh míchothrom ar amhránaí cosúil le Taylor, Jojo agus na na hamhránaí sin go bhfuil like daoine a gcuidiú a cuid ceoil agus rudaí mar sin de ach ní raibh leath den scéal ar eolas agam like bhí na hainmeacha luaite sa domhan agus bhí a fhios agam go raibh baint ag Scooter Braun agus na daoine sin le ceol Taylor ach ní raibh an scéal go hiomlán agam so go raibh míle maith agat faoi sin a Áil tá ceacht scoile don lá! Yeah! Má tá aon duine ag goil le míniú is Áil a bhéas ann. Like mar a bhí tú ag rá Róisín, bíonn sí i gcónaí ag troid ar son daoine eile freisin agus braithim, ach go háirithe, go mbeadh an cineál cás sin ag tarlúint le mná óga. agus iadsan you know ag tosnú amach sa cineál sa saol ceoil. I mean bhí sí ag troid le like Spotify bliain ó shin agus ansin ní raibh sí ar Spotify ar feadh tamaill. Tá sí agus ansin like chuir sí ceol suas ar an lá céanna agus a chuir Katy Katy Perry. Perry a ceol suas agus bhí troid iomlán faoi sin freisin agus.
An bhean bhocht, like honestly bhíonn sí in an-chuid drama and I don't know conas a dhéanann sí é. Ní bhíonn síocháin aici? Yeah, níl fhios agam. Ach ag leanúint ar aghaidh ansin, so tá Taylor ann go deo na ndeor ach an cuimhin libh an chéad uair a chuala sibh amhrán Taylor Swift? Róisín, an bhfuil fhios agat? Is cuimhneach liom, is love story a bhí ann. Sin an chéad amhrán is cuimhneach liom, b'fhéidir gur chuala mé na cinn eile ach níor sheas siad amach ach bhí love story chuile áit beo agus is cuimhneach liom ag an am, tagann tuairimí liom ach bhí cailín ar scoil, shout out SCC, bhí cailín ar scoil nach raibh go deas liom agus bhí sí i ngrá le Taylor Swift so ní raibh mise ag iarraidh a bheith i ngrá le Taylor Swift so tá mé théis an grá do Taylor Swift, tá sé théis. tarlú théis cúpla bliain mar ag an am bhí mé like oh yeah like the Norn Gazette ach you know is cuma liom um, ach anois tá mé i ngrá le Taylor Swift ach is cuimhin liom love story bhí sé ar chuile áit bhí sé in úsáid ar chuile scannán chuile seó bhí an físeán ar ar an teilifís an t-am ar fad bhí sé ar an radio bhí sé ag do dheaide bhí sé ag do mama bhí sé ar fáil chuile áit beo agus an sin De réir a chéile bhí sí ag fáil na duaiseanna uilig agus bhí tú ag feiceáil go raibh Taylor ag fáil an oiread seo Grammys agus cailín chomh hóg agus is cuimhneach liom bhí an-tionchar ag na meáin ar an gcaoi gur thuig mise Taylor ag an tús, níor thuig mé an bhean gnó a bhí taobh thiar dhe seo uilig, an bhean chruthaíoch, níor thuig mé seo chor ar bith ach is cuimhin liom Love Story chéad rud. a chuala mé. Is seasann Oh, Speak Now, seasann Better Than Revenge amach a'm mar bhíodh an t-amhrán sin ar siúl a'msa an t-am ar fad. Mar tá sé seo ag gabháil leis an rud le You Belong With Me, like bhíodh mé like má chasadh seo faoi bhuachaill. It's like, is cuma. Ach bhíodh Better Than Revenge freisin i gcónaí ar siúl a'm ach sin an chaoi a gcuimhníonns mise ar na, chuimhním ar Taylor ar dtús agus an ghruaig chatach, 's bhí gruaig chatach a'msa agus. Sin iad na rudaí a sheasann amach a'm. Céard fút Áill? Love story freisin. Is cuimhin liom go soiléir, ceapaim go raibh mé, I don't know cén fáth go gceapaim go raibh mé san idirbhliain ach ní dóigh liom go raibh mé san idirbhliain mar is 2008 a bhí ann nuair a tháinig sé amach. Cén bhliain again a raibh tú san idirbhliain. Yeah so agus like bhí mise sa céad bhliain i 2008 ach ceapaim Um, Bheadh mise san idirbhliain. yeah, yeah, I don't know cén fáth gur cheap mé go raibh mé san idirbhliain. Uh, do you know what, uh, an, an cuimhne atá, atá agam ná bhí mé sa seomra ríomhaireachta ar scoil. like, you know the way go mbíodh like computer class agat agus bhí gach duine sa like sa computer room agus like, I, I don't know, cibé rud a bhí ar siúl like PowerPoint Bhíomar ag cur like powerpoints le chéile agus bhí tú in ann cibé rud faoin spéir a roghnú agus bhí ceann de na cailíní théis an t-amhrán seo a roghnú and I was like what is that? Like bhí sí théis cineál like físeán liricí a dhéanamh agus bhí mé ag éisteacht leis an amhrán seo and I was like cé hí an cailín seo atá ag canadh, like cén amhrán atá ann, so chuaigh mé abhaile agus chuaigh mé ar YouTube. Mar gheall ar like, like san am, ag an am sin, glacaim leis go raibh sé ci, like 2009 a bhí ann agus mé sa dara bhliain mar cha, like tháinig sé amach i Meiriceá ag an am sin agus ansin scaip sé cineál timpeall an domhain agus is dócha gur thóg sé bliain leis sin a dhéanamh. So ceapaim go raibh mé sa dara bhliain agus.

Absolutely iconic. Agus ní raibh teacht agam ar, bhí, like, bhí ort an dlúthdhiosca a cheannach ar iTunes lena bheith Yeah. agat, like, ní raibh sé cosúil le Spotify, like, streaming, bhí ort é a cheannach, so ceapaim just gur chaith mé muid- mo chuid ama ar YouTube ag éisteacht léi. Nó eh, YouTube to MP3 converter. Yes, I think go raibh si- yeah, I think go raibh sé sin ar siúl agam.
'Gus bhí tú in ann an virus a fheiceáil just ag ithe do ríomhaire. Ach yeah, like, thosaigh sé le love story, so bhí mé an-sásta nuair a chuir sí love story amach mar an chéad amhrán a athaifeadadh. Go- Bhí mé ag gabháil a rá tá go deas gur love story a a thosaigh an love story dhuit le Taylor. Yeah!
An raibh sé mar an gcéanna duit, a Aoife, like love story? No, caithfidh mé admháil, ceapaim gurb é Mean an t-amhrán atá an chéad chuimhne agam agus í ag seinnt an banjo. Seans go raibh love story, like tá a fhios agam go raibh love story níos mó ach ceoltóir traidisiúnta mé agus ag an am bhí mé gafa léi agus í ag seinnt an banjo sin, I was like mam tá banjo ag teastáil uaim ach eh ní bhfuair mé ceann ach eh just mar a dúirt tú Róisín agus í leis an eh gruaig catach like ní raibh an méid sin daoine le fheiceáil le gruaig catach so Yeah. thaitin sé sin go mór liomsa ach bhí mé sách mhall ag an leis an meas a fháil le le Taylor an chéad albam like an dlúthdhiosc ceart a cheannaigh mé. Bhuel, like, ní raibh iPod agam agus mé ag fás aníos so bhí orm, like, an dlúthdhiosc a cheannach ach cuimhin liom bhí Red ar, like, leathphraghas nó rud éigin i Tesco agus cheannaíomar é ach, like, bhí mé ag tiomáint ag an am seo so b'fhéidir ceathair nó cúig bliana ó shin, ní raibh sé greamaithe sa charr, like, this was a choice ach bhí sé sa charr, an chéad charr a bhí agam agus roinn mé an carr seo le mo dhriotháir ach bhí sé ag seinnt chuile taisteal a bhí againn, like, go raibh tú ag dul go dtí an siopa áitiúil nó go raibh tú ag dul timpeall na tíortha, bíonn Taylor Swift Red ar siúl gach am agus bhí an bheirt againn gafa leo, tá gach amhrán, gach harmony, gach rud faoin spéir ar eolas againn faoin t-albam sin. Sin an, like, an chuimhne is mó a sheasann amach dom faoi Taylor, just an, mo chéad charr agus is ag éist le Taylor Swift an t-am ar fad. Is cuimhin liom mar tharla go soiléir nuair a tháinig Red amach mar b'in an chéad albam measaim go raibh mé like really gafa léi agus bhí mé ag fanacht ar a teacht amach agus shuigh mé síos le éisteacht leis. Um, yeah. agus i gcónaí le stuff i Meiriceá tagann sé amach like i lár na hoíche anseo so bhím like i mo dhúiseacht ag a seacht ar maidin le héisteacht leis an albam nua seo and I was like literally is cuimhin liom agus mé im sheomra like an laptop was there and I was like ok tá mé réidh le éisteacht leis anois.
Like, sé Red an chéad cheann bhí mé isteach leis go mór like bhí mé ag éisteacht leis go mór mar bhí sé amuigh nuair a bhí mé ag tosaí dul amach ag na clubannaí agus bhí I knew you were trouble i gcónaí ar siúl agus 22 bhí like tá mé ag ceapadh go raibh mé fiche haon nó Ní raibh mé díreach amach mar sin. Ceapaim go raibh mé like 21 nuair a tháinig sé amach is go raibh mé le bheith 22. Is mé like oh nuair a bheas mé 22 beidh mé in ann é seo a chasadh. Ach Red, mothaím gur d'athraigh sé sin chuile shórt dom mar ba athrú mór a bhí ann ón ceol tíre a bhí aici roimhe seo go dtí bhí sí ag aistriú isteach go ceol pop níos mó agus tharla sé sin de réir a chéile ach Red, mothaím gur céim mór millteach a bhí ann idir dá albam agus is cuimhin liom toisc gur is maith liomsa ceol pop go mór, bhí mé like ok, seo dhomsa, seo é atá uaim. D'athraigh sé sin chuile shórt dhomsa. le like an Red agus 1989 nuair a bhí sí ag aistriú go dtí Pop mar bhí Red mar cineál meascán, bhí níos mó Pop ann ach bhí fós cineál

like phléasc sé sin like chuaigh sé sin i ngach físeán freisin bhí agus bhí cineál an nasc idir an ceol agus saol pearsanta Taylor freisin an-láidir ag an am so bhí na rudaí ar líne faoi seo agus bhí an voice note ag an tús agus bhí cineál tú in ann mothú go raibh tú mar chuid den plé seo faoi scéal bhain níos mó agus yeah mar a dúirt tú phléasc rudaí nuair a tháinig an t-amhrán amach. Agus le 1989 ina dhiaidh sin, mar bhí an t-albam, bhuel, bhí sé sin Grammy na Bliana, Albam na Bliana na Grammys, but le leis na singles ón gceann sin, like bhí sé sin go hiomlán pop. Ach braithim freisin, like i ndiaidh sin, cineál sin nuair a tharla an-chuid ceisteanna, like sna meáin agus stuff mar sin. Yeah, mar bhí rud uilig an albaim sin, thosaigh sé amach le Welcome to New York agus bhí sí ina cónaí i Nua Eabhrach agus bhí cairde aici i Nua Eabhrach agus bhí sí tar éis a saol a athrú. Yeah agus agus squad aici. suas go dtí an pointe seo bhí cineál á rá, tá sí díreach scríobh faoi na buachaillí atá ina saol agus like

díreach go raibh sí rá seo magadh faoi na meáin a labhairt fúmsa agus mo shaol pearsanta, ar nós go bhfuil blank space i mo shaol go mbím in ann buachaill díreach a chur isteach i mo shaol agus a chaitheamh amach. Níor thuig daoine go raibh sí cineál a labhairt faoi na meáin a rá tá sibh mícheart. Sin an an an dara físeán ceoil is mó a thaitníonn liom uaithi so an chéad cheann ná You Belong With Me agus ansin Blank Space 'cause it's iconic.
Aontaím, aontaím. Ceapaim go bhfuil muid ag leanúint ar aghaidh ansin go pointe an-tábhachtach faoi na buachaillí atá na hamhráin seo scríte faoi so tá an méid sin amhrán aici, go mór mór san albam Pop atá ráflaí ann faoi cén buachaill atá siad scríte faoi so an bhfuil aon tuairimí againn faoi na buachaillí seo agus an ceol iontach a tháinig as na caidrimh a bhí. Girl, wait!
Bhfuil tuairimí? Tá tráchtas agam faoi. So alter no they're here. Yes please. Um I will take the stage. No like tá mé ag iarraidh just fógra a rá ar dtús mar ní maith liom an cineál íomhá a bhí déanta di sna meáin agus í mar bhí tú rá le blank space Róisín like bheadh daoine ag rá you know caithfidh muid oibriú amach cén duine gur scríobh sí an t-amhrán seo fúthu agus stuff mar sin. Like tá 'fhios agam gur scríobh sí amhráin agus níl siad bunaithe ar aon eispéireas nó aon duine faoi leith ach le an-chuid acu freisin tá sé soiléir go leor go bhfuil siad faoi daoine faoi leith. So is maith liom é a phlé mar cineál mar fan, chuir sí ceol den scoth amach agus níl mé cineál, Ach níl muidne ag cineál ag rá mar i mbealach like frithbhanda agus go bhfuil muid in aghaidh like roghanna mná. Like tá mé just ag iarraidh rá ar dtús right? Cos fuair mé liosta de na daoine kind of cáiliúla a chuaigh sí amach leo nuair a bhí sí mar dhéagóir obviously agus í like ag siúl amach le lads ar scoil níl aithne againn orthu ach nuair a thosaigh sí ag dul amach le Joe Jonas then it just went up from there. So an rud a cheapaim go bhfuil sé chomh gas ná nuair a bhí sí ag siúl amach lena buachaillí seo, like, an chuid is mó dóibh, bhí sí ag siúl amach leo ar feadh cúpla mí agus b'in é. Like, ní raibh sí i gcaidreamh dáiríre le an-chuid de na daoine seo. Níl 'fhios a'm, fuair sí roinnt content uathu ach ní raibh sí i gcaidreamh leo. Bhí sí díreach ag dul amach ar dhátaí leo agus ceapaim go bhfuil sé gas, like, is cailín álainn dathúil í, níl aon difear idir ise agus aon duine dathúil eile. a bheadh ag siúl amach le daoine agus iad óg. Ceapaim go pointe ansin freisin, tá muid ag rá an chuid seo nuair a bhí sí níos óige, bhí John Mayer i bhfad níos sine agus is léir go bhfuil fadhbanna ag an bhfear sin. Mar cuireann sé isteach orm an oiread sin go raibh na meáin ag rá, oh, sí Taylor atá ag cruthú na fadhbanna seo nó. Bhí sé i gcónaí casadh thimpeall ar Taylor ach bhí an fear sin i bhfad níos sine agus cuireann sé sin isteach orm i gcónaí mar nuair atá tú níos sine i gcaidreamh mar sin, ní raibh sí ach 19 ag an am, tá an cumhacht a'dsa agus tá tú cineál ag múineadh go dhuine, bhuel ní múineadh ach tá tú cineál ag 'speáint go dhuine cé chaoi le grá a thaispeáint agus cé chaoi caidreamh a bheith a'd agus mothaím go raibh na meáin chomh uafásach le Taylor ag an bpointe seo mar Is léir le Taylor go mbíonn sí ag iarraidh na mothúcháin a phlé tríd ceol a scríobh, tríd ceol a chur amach ansin. So, an chaoi go raibh sí ag iarraidh bheith ag déileáil leis ná ceol a chur amach agus ansin chas na meáin air agus mar like bhuel bhí sé lofa léi though, tá cead aici a bheith mothú go dona faoi. Just leis an bearna aoise a thaispeáint, bhí eisean 32 agus bhí ise 19. Sin míoiriúnach! Tuigim go bhfuil caidreamh ann is oibríonn sé ag an aois sin ach No.
bhí No. bhí cuireann sé ag cuimhniú air anois tá mise 29 samhlaigh mise ag gabháil amach le duine fiú a bheadh 19 ag an bpointe seo No. samhlaigh Ba páiste í. Yeah. Ach is léir gur páiste eisean mar go raibh sé ag iarraidh a bheith ag gabháil amach le déagóirí. Sin an fáth nach tá 'fhios a'm go mbíonn daoine, go háirithe fir, lads, ag cur, like, ag moladh John Mayer go hard na spéire agus tá siad, oh, he's a great guitar player. Is cuma liom, níl mé, like, níl mé ag iarraidh m'airgead a thabhairt dó in aon bhealach cos tá mé théis éisteacht le Dear John agus ní maith liom an fear sin. Ní amháin sin, bhí an rud sin le Jessica Simpson, bhí sé an-ghránna le Jessica Simpson freisin. Mínigh é sin dom cos ní cuimhin liom. Seo díreach ó chuimhne, ní dhearna mé an taighde ar seo inniu ach, So, Jessica Simpson, scríobh sí leabhar agus bhí sí ag rá like go raibh sé ag briseadh suas léi chuile lá beo agus bhí sé i gcónaí á cur síos agus bhí sé gránna léi agus scrios sé an féinmhuinín a bhí aici agus bhí sé ag rá rudaí lofa fúthu sna meáin agus ag magadh fúthu agus a rá gur sex object í nó rudaí mar seo agus ní, ní Taylor amháin a bhí i gceist anseo. Bhí sé mar sin le go leor mná agus cuireann sé isteach orm. Tá sé cosúil le Leonardo DiCaprio as well agus just Éiríonn eisean níos sine ach ní éiríonn na cailíní níos sine. Yeah. Like, no. Is breá liom go bhfuil tuairim thar a bheith láidir agam faoi John Mayer. No, tá mé leis. Bhí mé bhí mé like réidh leis an chomhrá sin freisin mar Boom boom. like gach uile duine eile bhí siad ag siúl amach leo. An rachaidh mé tríd an liosta go sciobtha? Yeah, lean ort.
Ok, so here we go. An chéad duine ná Joe Jonas, ar ndóigh, agus bhí siad ag siúl amach idir mí Iúil 2008 go mí, mí, go dtí mí Dheireadh Fómhair 2008. No! Yeah, gals, it was like ceithre mhí, ceithre mhí! Agus scríobh sí, sin an ceann nuair a bhí sí ar Ellen DeGeneres agus dúirt sí rud éigin like, well, you know, bhris sé suas liom i like 27 soicind ar an bhfón and we were like, oh my God! Like, bless.
Iconic. Níl siad comhairthe agam so seans nach fíor é seo ach chuala mé go bhfuil Mister luaite 27 am sa amhrán Mister Perfectly Fine mar go bhris sé suas léi lastigh de 27 soicind. Do you know what, ní chuirfeadh sé iontas orm más rud é go ndearna sí é sin. Mar tá sí as a meabhair nuair a thagann sé chuig cineál like Easter eggs nó nodanna nó stuff mar sin so. Tá sí an-eagraithe agus tuigeann sí céard atá ar siúl aici. Chomh heagraithe sin.
Is maith linn daoine eagraithe sa ngrúpa seo so. Like má tá aon duine riamh ag iarraidh taighde a dhéanamh faoi na Easter eggs tá siad craiceáilte. Like do chuir sí, níl mé ag iarraidh dul ar tangent tá brón orm cos ní stopfaidh mé. Nuair a I think suas go dtí 1989 b'fhéidir nó Reputation, An rud a bhí á dhéanamh aici ná nuair a cheannaigh tú an dlúthdhiosca agus bhí na liricí ann, chuir sí cineál capitalization ar chúpla litir agus ansin just bhreathnaigh tú ar na litreacha sin agus bhí tú in ann cód a dhéanamh as. So bheadh sí ag rá rudaí cosúil le Do you remember that day? Like rudaí a bhí ann Yeah. cineál dírithe nó bainteach leis an an t-amhrán sin nó an duine agus bhí sí ag tabhairt cineál like nodanna nó cód.

aici le Disney Plus a bhí ag spáint an ceol uilig beo. So aon uair atá aon rud aici mar cudaíocht tá sú teastaíonn rud éicint uaim an tseachtain seo what the hell Taylor. Tá sí craiceailte agus as a meabhair ach go sciobtha an liosta buachaillí. So Joe Jonas, ceithre mhí, right? Ok so sin 2008. An samhradh i ndiaidh so mí Lúnasa 2009 chas sí le Taylor Lautner ar Valentine's Day an scannán sin agus bhí siad ag siúl amach idir mí Lúnasa agus mí na Samhna. arís. Ní raibh sé sin chun oibriú amach ar aon nós mar bhí an beirt acu Taylor Taylor. Taylor squared lads. Is é le Twilight freisin is léir go raibh sí ar son an character sin i Twilight má bhí sí ag dul amach le. Team Jacob all the way. Na hamhráin a bhí spreagtha ag Joe Jonas ná Forever and Always agus Last Kiss agus le bheith fírinneach níor thuig mé go scríobh sí Last Kiss faoi. mar is breá liom an t-amhrán sin, tá sé an-mhothúchánach. Ach scríobh sí Back to December faoi Taylor Lautner. Ceapaim sin ag an am an chéad uair gur bhris ise suas le buachaill agus ansin bhí aiféala uirthi agus scríobh sí Back to December. So b'in mí na Samhna 2009 agus sa mhí céanna thosaigh sí ag siúl amach le John Mayer. so Ew. Mí na Samhna 2009 go dtí mí Feabhra 2010, so arís cúpla mí agus ar ndóigh scríobh sí Dear John, bhí an ceann sin sách soiléir. An chéad cheann eile, so ansin, so bhris siadsan suas i mí Feabhra 2010, mí Dheireadh Fómhair 2010 go dtí mí na Nollag 2010, arís dhá mhí, lads. Ach this is when we're getting like proper. heartbreak ceoil like i mBóthar mar scríobh sí all too well faoi Jake Gyllenhaal. Sin an like epitome like an t-amhrán chomh mothúchánach sin chomh oh is breá liom é. Caithfidh tú éisteacht leis like it's a Swiftie favourite agus tá súil agam go gcuireann sí an leagan fada amach. An bhfaca tú an físeán sin de Maggie Gyllenhaal ag labhairt faoin scairf? Is bhí sí ag rá bíonn chuile dhuine ag cur ceist orm faoin scairf agus

Sin cineál bonus track ar Red, I think ar scríobh sí faoi Jake Gyllenhaal freisin. I was a stan don lánúin sin, bhí mé, yeah, thaitin siadsan liom. Agus ansin an chéad cheann eile, so this is where we're getting into like Red era, so mí Iúil 2012, so seo briseadh de dhá bhliain, so seachas más rud é go raibh rud éigin faoi wrap. Tá an t-albam sin ag teacht amach go luath.
Nó caidreamh a bhí under na wraps. So mí Iúil 2012 go dtí mí Dheireadh Fómhair 2012 bhí sí ag siúl amach le Conor Kennedy. Wow, bring back Dermot O'Shea. Yeah. Wow, We're tá sé talking- sin iconic. Conor Kennedy, as in the Kennedys, as in JFK. Ó, gabh mo leithscéal!
Yeah. Is cuimhneach liom, ní maith liom a rá ach bhíodh mé ar an Daily Mail ag an bpointe sin agus bhíodh pictiúirí Bhíodh an oiread sin pictiúirí dhób le chéile agus bhí like an gruaig fada fionn aici agus bhí culaith snámha le stripes air like bhí Yes, cosúil le mo léine inniu. Yeah. Tá mo léine cosúil leis. Is cuimhneach liom é sin like ní cuimhneach liom an buachaill ach is cuimhneach liom ise ag an pointe sin chomh soiléir. Iconic. Tá sí iontach ag déanamh cineál eras so nuair atá albam amach aici, gach you know a cuid stíl faisin, gach uile rud, tá sé bainteach leis an era sin, le Fearless nó Speak Now nó Red, like bhí stíl faoi leith aici le Red agus ansin le Nineteen Eighty Nine agus ansin le Reputation, ar Lover, like. air agus anois like le folklore agus evermore bíonn stíl faoi leith aici agus bíonn sí gléasta mar sin freisin like i n-agallaimh a dhéanann sí agus má tá sí ar an red carpet her mind Tá sé dochreidte. Tá sí cracked ar bhealach caithfidh mé a rá like tá sí go cur thug sin. Ok so ga- b'in mí Dheireadh Fómhair 2012 Agus ansin, we got to our lovely Mister Harry Styles. Mí na Nollag 2012 go dtí mí Eanáir 2013, so b'in like dhá mhí, lads, níor mhar sin rófhada! Is cuimhneach liom bhí pictiúirí ann dhób ar Oíche Chinn Bliana i Nua Eabhrach agus bhí chuile dhuine like oh my god Harry, oh my god Harry agus ansin like mí ina dhiaidh it was like bhí sí ar bád ag fágáil an áit a bhí siad le chéile agus bhris siad suas agus b'in é agus you were like aw tá thart. breá liom na pics tá.

like aeroplane. Paper plane. Paper plane agus bhí sé sin mar chuid den bhfíseán ceoil. Style, yeah. Agus tá lyric ann freisin i Style nach bhfuil. Two paper airplanes flying, flying, yeah, yeah. Yeah. Agus tá 2013 agus ansin bhí eh, sos eile aici agus i 2015 eh, mí Mhárta ca- 2015 thosaigh sí ag siúl amach le Calvin Harris. Oh, Yeah. Dearmad sin freisin, yeah.
an buachaill sin. Ugh. An buachaill sin, do you know, ní thuigfidh mé, agus rud eile, seo chomh gránna agus níl sé deas, ach bhreathnaigh mé ar rud éigin and it was like, when did Calvin Harris get hot? agus griangrafanna éagsúla dhó eisean agus é like i luath na fichidí agus ansin, cos bhí sé 32 nuair a bhí sé ag siúl amach léi agus bhí sí 26, níos oiriúnaí i gcomparáid le John Mayer, tá mé ag iarraidh a rá. Yeah. Ach yeah, I don't know, like tá, cuir sé dath fionn ina cuid gruaige agus d'athraigh sé, like Calvin Harris really went from nothing to ag siúl amach an Cocoa Brown agus sin é. Agus mothaím go raibh sé níos dathúla nuair a bhí sé le Taylor, so mothaím go raibh sí go maith dhó in aon chaoi. Yeah.
Seachas a mhalairt. Chuala sé go raibh na Gaelgals ag dul blonde so bhí air dul blonde freisin like what can we say? Freisin, I'd say go b'in an chéad uair gur thosaigh sí scríobh amhráin le duine a bhí sí i gcaidreamh leo mar nuair scríobh sí cuid den t-amhrán sin a bhí ag Rihanna agus Calvin Harris so comhartha do na rudaí a bhí le thíocht. Yeah ach ceapaim go bhfuil sé sin spéisiúil freisin mar tá an- bhuel bhí an-chuid plé ag an am Nuair a bhris siad suas ar dtús bhí siad an-bhéasach lena chéile agus ansin ansin thosaigh na cineál argóintí ar líne mar go raibh is bhuel tháinig ráflaí amach gur dúirt a foireann gur ise a scríobh roinnt den amhrán sin agus is ise atá ar na backing vocals. Má tá Yeah. má éisteann tú go géar leis tá tú in ann guth Taylor a chloisteáil agus An-said air. yeah agus ansin I don't- thosaigh ann chun shite

Fair. I just ceapaim go raibh sé chomh gas agus borb gur ise sin a scríobh. Ceapaim go raibh sé soiléir. Yeah, sorry, tá sí níos fearr ag an gceol ná eisean, fight me. Agus ansin, so sorry, díreach i ndiaidh Calvin Harris, bhris siad, bhí siad le chéile ar feadh bliana, right, agus b'in an caidreamh is is faide a bhí aici ag an stad sin, ach bhris siad suas i mí Meithimh 2016 agus ag deireadh na míosa sin bhí sí ag siúl amach le Tom Hiddleston. Hiddleswift.
Sin eagrán eile.
Yeah, I know. Agus an T-léine. An T-léine, the whole Instagram was wild ag an am sin. Ach ansin, yeah, am éigin, like, 2016, 2017 thosaigh sí ag siúl amach le Joe Alwyn agus tá sí fós leis. BLD, buíochas le Dua. Buíochas le Dua. Joe Alwyn an t-ainm atá air agus Alswyn atá an t-ainm atá ormsa, so. Hello. Tá mé just céim amháin ó Taylor ansin, so. Yeah.

Tom, bhí an rud le Tom Hiddleston like wild like bhí siad le feiceáil i ngach uile páipéar timpeall an domhain. Chuaigh sí go Sasana, bhí sí ag bualadh le, chuaigh siad go dtí an Róimh is cuimhin liom é sin agus bhí an gruaig gearr aici, bhí sí go cute mar fuair sí an bleach le haghaidh an Met Gala. Oh yeah.
Oh, sé sin class, thank you sé sin.

cúig bliana nó rud mar sin. Maith í, táim chomh sásta di. chomh sásta di. Ceapaim go bhfuil sí sásta anois agus tá, mar a dúirt Róisín ag tús an eagráin seo, tá sí i gcaidreamh chomh sláintiúil anois freisin. Agus tá sé soiléir óna ceol go bhfuil sí níos sástúla freisin mar níl na halbaim nua chomh. pointed I suppose is a bhí na seanchinn. Bhuel, an rud faoi anois, tá na hamhráin atá aici, tá siad faoi scéalta atá sí ag déanamh suas, níl siad faoi briseadh croí léi fhéin, rud, comhartha maith, má bhíonn tú ag éisteacht le folklore, bíonn daoine ag iarraidh a bheith ag déanamh nasc is ghlioc leo agus tá sí ag déanamh suas scéalta faoi Betty agus Inez agus na daoine seo uilig agus ní gá di a bheith ag labhairt faoina saol fhéin agus mothaím go bhfuil sé sin go deas mar dá mbeadh briseadh croí eile aici Níl a fhios agam, níl a fhios agam an mbeidh mé in ann déileáil. Is amhránaí, is scríbhneoir í, sin, bhí sí i gcónaí mar sin, so is cuma cén genre atá ann mar tá a fhios agam go bhfuil sí ag cineál genre éagsúil faoi láthair, sin an bunús leis, tá sí in ann scéal a insint. Agus is scéalaí iontach í freisin. Yeah. Tá sí class. Agus cad a cheapann sibh, Conallaigh, faoi thodhchaí Taylor? An gceapann sibh gurb é seo an t-albam deireanach a bheidh againn uaithi, nó an mbeidh albam nua go deo na ndeor aici, nó cad a cheapann sibh? Ní cheapann mise go bhfuil tú in ann stop a chur le Taylor, agus tá's agam go ndúirt sí ag pointe éigin anuraidh nár thuig sí go raibh sí in ann taifead a dhéanamh sa mbaile nó i stiúideo níos lú, so ní gá di dhul go stiúideo mór in áit éigin eile, tá sí in ann é a dhéanamh í fhéin. So mothaím go bhfuil go leor le tíocht agus mothaím nach bhfuil tú in ann stop a chur léi mar is duine cruthaíoch í, níl sí in ann gan a bheith cruthaíoch agus tá's aici go bhfuil muide mar chuid dhon scéal atá aici agus tá an t-ádh orainn go bhfuil sí ag cruthú na rudaí seo dhúinn go rialta, tá sí muid a choinneáil ag imeacht i lár an dianghlasáil agus chuile rud beo mar tá's agam gur an singil deireanach ceapaim The Man ó Lover bhí sé amuigh mí Nollaig fiche naoi déag agus anois tá muid théis Folklore agus Evermore a fháil agus tá muid théis Fearless a fháil agus tá sí ag tabhairt go leor dhúinn. Ní hé go bhfuil sí ag gabháil tada ar ais, tá sí cineál ag ceiliúradh an stair in éineacht linn agus tá sí ag forbairt agus tá mise sásta a bheith ar an turas seo agus an-bhuíoch mar tá's agam go bhfuil muide ag éisteacht le i bhfad níos mó ceol anois go bhfuil muid ag streachailt leis an domhan so tá mé buíoch go bhfuil an ceol ann is buíoch go Taylor. Agus tá mé lán cinnte freisin go mbeidh sí ag ataifead na seanalbaim eile freisin. So tá mé ag tnúth go mór le iad sin. Cad fútsa Zoltan? Yeah tá mé ag súil go mór leis na hataifid ar fad. Níl 'fhios a'm cén ord ina bheidh sí á gcur amach mar ar ndóigh ba é Taylor Swift an chéad cheann agus chuir sí Fearless amach agus b'in an dara albam a chuir sí amach. Tá mé ag súil go mór le Speak Now. Like nuair a bhí mé ag smaoineamh faoi Tá mé ag iarraidh iad ar fad a chloisteáil ach tá rud éigin speisialta faoi Speak Now agus na hamhráin ar fad ar sin, like Mean, Mine, The Story of Us, oh, oh my god. Let's go Better Than Revenge sin é mo cheannsa. Rinne mé dearmad cé chomh iontach is atá an t-albam sin. Tá sé class agus scríobh sí gach rud í fhéin. Rudaí gur aoibhinn linn a fheiceáil!
yeah! Braithim an ceann sin chomh speisialta ach bhí mé chomh sásta nuair a chuir sí Folklore agus Evermore amach mar bhí mé ag fanacht ar an lá go gcuirfeadh sí rud mar sin amach sa stíl sin is cineál amhránaí is like is scríbhneoir singer songwriter cineál vibe agus cé nach mbím ag éisteacht le The National cé nach raibh deis agam cineál like éisteacht leis an cineál ceoil atá acu go fóill is breá liom an meascán atá siad théis a dhéanamh léi agus yeah no I don't know an taithneoidh aon rud eile níos fearr liom ná an halbam sin mar tá is dócha go like, seans go rachaidh sí ar ais go dtí pop nó cibé rud like, is féidir léi aon rud a dhéanamh, aon cineál genre tá sí in ann é a dhéanamh. Tá mé ag súil go mór le gach uile rud eile a chuireann sí amach 'cause. Tá mé réidh leis. Ceapaim go raibh sí an-chliste le Evermore agus Folklore freisin mar bhí na hamhráin a bhí orthu an-mhall, bhí tú in ann suí ar an tolg le cupán caifí nó cupán tae agus éisteacht leo agus bhí siad an-oiriúnach don am a tháinig siad amach freisin mar ní raibh éinne in ann dul in aon áit agus bhí a fhios aici so bhí tú in ann éisteacht isteach agus díriú isteach ar na scéaltaí a bhí sna hamhráin sin. Thaitin sé sin go mór liom. Á, bhí folklore, bhí sé sin ar siúl a'm ar feadh cúpla mí, díreach leis fhéin. Go buíochas Taylor, is breá liom í. Like, níl driofúr agam so mothaím go bhfuil sise mar driofúr agam. Taylor, if you're listening.
If you're free on Thursday night when I am free. No, aontaím leat ceapaim ní bheimid in ann stop a chur le ceol nó albam Taylor go deo na ndeor agus is rud iontach mhaith é sin. Ach a chailíní ceapaim go bhfuil muid ag teacht chuig deireadh ár bpodchraoladh seo. Bhí an-am agam ag plé cúrsaí Taylor Swift agus Ceapaim go mbeidh muid in ann cúrsaí a phlé go deo na ndeor ach caithfidh muid stop a chur leis, so Altan, an bhfuil tú ag iarraidh shout-out na seachtaine a dhéanamh. Cinnte, so gach uile seachtain cuireann muid shout-out amach ag moladh leathnach nó grúpa, eagraíocht nó comhlacht, cibé rud, atá ag cur an teanga chun cinn nó ag déanamh rudaí fíor cool ar fad. So an seachtain seo tá muid ag moladh Raidió na Life, tá. roinnt againn bainteach leis an podchraoladh agus an seó a chuireann siad amach Meon na mBan agus tá an clár sin fíorspéisiúil ar fad, bíonn an méid sin topaicí éagsúla á phlé agus is stáisiún den scoth é, caithfidh sibh éisteacht le Raidió na Life má tá deis agaibh. Is féidir teacht air ar líne, ar na seinnteoirí raidió, is féidir leat na aipeanna sin a íoslódáil. So bígí cinnte éisteacht le Meon na mBan má tá deis agaibh! Bhuel a chairde, tá súil a'm gur bhain sibh taitneamh as an gclár. Bígí cinnte bheith i dteangmháil linn, is féidir libh muid a fháil ar Instagram ag gael underscore gals, tá Twitter díreach mar a chéile agus ansin Facebook is GaelGals atá ann, nó is féidir ríomhphost a sheoladh chugainn, is aoibhinn linn ríomhphost, is féidir leat ceann a sheoladh chuig na GaelGals. ag gmail ponc com agus is féidir libh éisteacht siar leis na heagráin uilig ar Apple Podcasts nó Spotify nó cibé cén áit a bhfaigheann tusa do chuid podchraoltaí. Bhí tú ag éisteacht liomsa, Róisín.
Mise Altan.
Agus mise Aoife. Slán go fóill, a chairde! Slán!